akuluakulu phd chisakhale chiopsezera anthu tikuona anthu ena akubwera pa facebook ndikumanyoza anthu amene alibe phd kodi phd yanuyo munayipeza pa facebook mark zuckerberg mwini wake wa facebook alibe phd alibenso degree komatu anatsegula facebook anthu a phd akukhala pomwepo 24 hours bill gates anatsegula microsoft alibe degree komanso phd komatu anthu a degree anthu a phd akugwiritsa ntchito microsoft in addition to that Elon Musk munthu wolemera kwambiri pa dziko lapansi ali ndi ndalama 839 billion United States dollars alibe PhD koma ndi kampani yopanga zombo zimauluka kupita ku mwezi kupita ku maplaneti ophunzira akugwiritsa ntchito network ya Elon Musk what about larry ellison mwini wake wa oracle alibe digiri iliyonse koma ndi munthu wolemera top 6 in the world 225 billion united states dollars iweyo wangosunga ndevu ukupita pa facebook ndikumatchubula ine ndikupanga phd e makolo anu kwanuko kulibe munthu wa phd you must be very useless you must be very stupid iwe zoona anzako amene anapanga facebook mark zuckerberg alibe degree iliyonse alibe phd koma anapanga facebook inuyo ama phd mukugwiritsa ntchito app ya facebook imene anapanga munthu wopanda degree mukapita ku sukulu mukapita ku ntchito mukugwiritsa ntchito microsoft ya bill gates munthu wopanda degree network imene mukugwiritsa ntchito ya elon musk munthu wopanda phd mafoni amene mukugwiritsa ntchito apple amene anapanga munthu wopanda degree steve jobs malaptop madesktop mamonita mukugwiritsa ntchito dell technology amene anapanga michael dell ameneyu school dropout sanapita college mameseji amene mukulandira kudzera pa whatsapp amene anapanga school dropout jack koum jack koum anayambitsa whatsapp koma sanapita college alibe degree what about twitter amene anayambitsa ndi school dropout sanapita college jack dorsey anthu amene ndikutchula pano ndi mabilioneya alibe digiri sanapita ku sukulu ndiye wina wake akubwera zindevu pepeya akuchokera ku malawi akuti akupanga phd ndiye akuopseza anthu pa facebook wina aliyense akangomutsutsa akuti ndi osaphunzira ulibe digiri ine ndili ndi phd chikhale choopsezera anthu phd yo 90% billionaires in the world alibe phd and the most richest people in the world alibe degree ikanakhala phd ndi anzeru yopindula anthu kapena phd imalepheresa anthu kuchita bwino sitikanakhala ndi facebook chifukwa amene apanga facebook alibe ngakhale first degree mark zuckerberg anathawa sukulu ndikumakapanga facebook nayenso bill gates wa microsoft anathawa sukulu ndikumakapanga microsoft ngakhale snapchat amene anapanga evan spiegel alibe digiri yonse koma anapanga snapchat anthu amadigiri a phd akumakhala pamene 24 hours and you are there insulting them ayi ndili ndi phd iweyo phd yako pangana cha ndevu zokha zimene anthu akudziwa and you are there fighting corruption pa app ya facebook imene mwini wake alibe degree mark zuckerberg akanati asapange facebook iwe bwezi ukupangira kuti za corruption zako uli busy kutolera ndalama ndisonkhereni ndisonkhereni ndikumayika malinki link imeneyo tu amene anapanga alibe degree and you are there koma kumapanga share ma link iwe ukapanga link can you make your own facebook can you make your own twitter the answer is no because you are an idiot so please stop insulting people aliyense ndi njira zake anthu amene ukuwanena iweyo kuti akuti anthu awa alibe madigiri anthu awawa alibe ma phd ndi anthu otsogola kuposa iweyo that is a reality akuyenda magalimoto odula kuposa iweyo akugona nyumba zabwino kuposa iweyo and in your own sense anthu otsogola kwa iweyo they are corrupt iweyo you are not corrupt because you are poor that is nonsense tamvera kaye mnyamata taonanso profeti obunyula amene akungolosera zinthu zopanda ntchito last time analosera kunena kuti chakwera awina chisankho ndipo chakwera akadzaluza akuti adzandidule mutu lonjezo linadusa mutu wa yohane mutu sitinadule and this guy akupitiriza kumachita ma imagination because that is just imagination that is not prophecy nde iyeyo akupanga malingaliro kungolingalira kuti okay i think izi zizakhala kuti zili mwakuti zizakhala mwakuti and he is calling that thing prophecy amalawi tisiye kunamizidwa zisilu ngati zimenezi prophet obunyula asatipusise paziko pano the guy sitinamudule mutu anatiuza kale kuti mudule mutu sitinadule mutu akupitiriza kulosera zinthu zopanda ntchito baibulo munali zedekiya zedekiya amalosera maulosi abodza more than 400 anamuuza ahabu pita ku nkhondo ukawina komatu ahabu anamenyedwa ndi kuvulala ulosi wabodza wa zedekiya zedekiya walero ndi profeti wabunyula amene akulosera zinthu zoyipa zokhazokha ayayi ndaona zakuti ndaona zakuti iweyo unalosera kuti chakwera wina chisankho anawina sanawine unatiuza kuti kudula mutu ndakudula and kupitiriza kumayankhula zopusa mutu sinadule that is nonsense amalawi tiyeni tipewe anthu amenewo moses kunkuyu akunkuyu mulandu wakupha witika amalawi sanayiwale nyamata witika anaombedwa mkamwa kutenga mfuti ndikuombera mkamwa lero akunkuyu akupita pa press briefing ndikumalankhula akuti ayi dpp dpp mphamvu akuzitenga kuti mcp mphamvu mukuzitenga kuti zopangira opposition you are not even an inch to oppose chifukwa sitinayiwale imfa chilipo apo ndetikuze mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tidzapatsana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5